aa kalata inachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene mulandire moni kuchokera kwa ife abale anu kuno kwanu ku nyasalande dziko lija linkakha mkaka ndi uchi kalekale mpakana pano ndimanena kuti kodi mkaka ndi uchiwo ndiye unkakha patipati chifukwa moto umene tikuwuona pakadali pano anthu akamakamba za mkaka ndi uchi ndisaname ndimakhalabe munthu wodabwitsika kwambiri munthu ine ndikuyamika kumwamba chifukwa kwatilolanso kuti tikhale ndi moyo mu tsiku la lero komanso mundilole ndiyamikire kwambiri basi zotsogola zija za kwezy kamba kotiguliraso sitampa tsiku la lero ku Kwezy buses paja ndakhala ndikumakamba nkhani yabwino kwambiri yokhudza basi ya Blantyre Mangochi nkhani ija yapsa tsopano basi ya pakati pa Blantyre ndi Mangochi ikuyamba lachisanu lomweli achimwene loweruka komanso la mulungu kunyamuka ku Blantyre nthawi ya 8 koloko mmawa kupita ku Mangochi inanso kuchoka ku Mangochi nthawi ya half past 2 masana kupita ku Blantyre Kodi nkhani zabwino zingapose pamenepa? Apa sindiye poyenera kuphulitsa makombola paja pamenepa? Ndikudziwa mukuzifunsa kuti kodi obwande kwanuko ku dziko lakukha mkaka ndi uchi kodi ndiye nkhani zokhudza katangale ndi ziphuphu zikuyenda bwanji? Ndikudziwa pansi pa mtima mukufuna mudziwe kuti koma abale Marita The Pangolini akadalipobe kumeneko? Wadekhatu. Kodi koma zinthu zochitika? ish achimwene momujatu ndidakukambirani kale muja pajatu ndidakambapo kuti nyasalande wathuyu ndi dziko la mamafiya amwene zimenezi osamayiwala ayi mmene timayendetsera zinthu zathu amwene simungakhulupirire mavuvu amene adabwera nawo pangolini wathu pa nkhani zothana ndi katangale amwene simungakhulupirire mavuvu onse aja anatha nyasalande anakonza ndipo sanangokonza ayi koma anawotcherera mwamva inu panopa ku nkhani ya nkhondo yolimbana ndi katangale kwathu kuno kuli zii palibepo chikuchitika ayi nkhani zikamamveka zakatangale ndiye kuti ndi zomwe zija za aja opanda mayina aja nkhani ngati zoti hayi iwowa amalandira malipiro a uphunzitsi chonsecho anali atasiya uphunzitsi ndi kuyamba kupanga zina Oterowo ndiye kumakhala nkhani zawo kuthamangitsa kwabasi mafayilo mpakana akalowe basi. Amachita za umbava. Tili mu chaka cha chitatu cha The Pangolini koma monga muja ndidakambira muja achimwene kupanda kusamala ayi ndithu achokeramo chabe. Wakumana nawo ma Mafia amwene, ma Ninja a pa Nyasalande. Nkhani za katangale ndikumamveka ndithu komatu koma auje ndinso auje apanga zakatangale anthu ndikugwidwa ndithu ndikumangidwa mayina awo ndikudetsedwa kuti koma auje amapanga zakatangale oweruza am'makwalalamo komanso am'makina amchezo ndikuweruza kale kuti timadziwa ife amene wakuba basi koma amwene zaka zitatu kho Ofufuza akuti akadafufuzabe, nkhani ndikumadzaoneka kuti aah iyitu koma komwe ikulowerako aah tingofuna potayitsanapo chuma cha nkhaninkhani komanso mathero ake sakulongosoka ayi. Achimwene, ndimakamba nthawi zina zake ngati munthu wobalalika komabe ndikumadzaona kuti mm nkhondo yolimbana ndi katangale kwathu kuno, ndiyovuta amwene. Pena pake timadzangonamizanapo koma pansi pa mtima chilungamo timachidziwa. Inalipo nthawi imene anthu amangotengedwa, ayi auje tawamanga, tiwaganizira kuti amapanga zakatangale basi. Inaliponso nthawi imene tidalankhulapo kuti bwanji anthuwa asanafike ponjatidwa, tidzikhala kuti tafufuza kaye bwinobwino ndipo takonzeka kwambiri kuti apa tidzithamangitse nkhani zawo. Tidanenapo kuti pena pake mmene timachitira zinthu zathu zimadzangooneka ngati tikungofuna kuchititsa kaguni anthu ena ake basi. Nkhani zambirimbiri, anthu oipitsidwiranso mbiri ambirimbiri, ena tikukamba pano achimwene ndi malova, ntchito zawo zinatha anaimitsidwa, koma nkhani zawo zosatha. Kumangodabwanso kuti koma kodi akuluakulu, kumene tikupitaku mwati tizitha? Lero lino ukamva kuti ii, Katundutu wa satana akuoneka kuti amutaya amwene. Zikuoneka kuti za satanazi zidatchuka zija tsogolo lake ndiye kukuoneka kuti kulibekoyi. Tikumakhala anthu owawidwa mtima kwabasi. Tikumadziguguda chifuwa. Alipo anthu ochuluka kwambiri amene anali pa mndandanda wa satana. Maina ochuluka kwambiri amene ankatchulidwa. Ayi, anthu 72 akukhudzidwa ndi nkhani za satanazi. zija tinkanena zija zomati bwanji tisiye kaye izi izi izi zoti nkhondo yolimbana ndi katangale koma kumachita kunenerera ngati mpira o pamene paja tikuona obwande o obwande ankachita za katangale ndiye tikufuna tikawagwire ndiye tsiku lodzawagwira obwandelo kuchita kuchalira anthu kubwera ngati akudzagwira mbava yotchuka kwambiri mapolisi akuchita kubwera atadzikungula kukunga mpholopolo paliponse mabomba otsokhetsa misozi komanso zikwanje kupangira kuti mwina mwake obwantasawo akhoza kukaganiza zothawa tikawakhape nacho chikwanje tinadandaulapo nthawi ina ake koma monga ndi umbuli bwathubu anthu sanazitengerepoyi tidadandaulapo kuti Mabwana, bwanji ngati pali nkhani zokhudzana ndi zolimbana ndi khalidwe lonyansa la katangale, bwanji tidziyamba kaye talondola nkhani imodzi, chidwi chathu chonse kuchiika pa nkhani imeneyo, mpakana tifike nayo pa malecheleche? Hayi ndithu! Nzeru za ubwande n'zoperewera, ndiye nkhani imakhalatu yoyamba nkhani iyi, kenaka ayi komanso kuli iyo, ayi komanso ya uja aja tili nayo nayo. Tili ndi nkhani zambirimbiri kwathu kuno, koma mpakana pano mtunda wake weniweni sumadziwika, amwene. chipwirikiti chipwirikititu zonse zoyenera kuchitika ndiye zachitika ayi koma abungwe ndalama ndiye eh, zikumachepa zikumawavuta apatseni ndalama chonde okay ndalama zankhaninkhani zinayikidwa m'malo mpakana kufika ponena kuti iyayi anthuwatu malamulo ndi amenenso akuwaphinja bwanji tikonzenso malamulowa mpakana ndithu Kudasinthidwa malamulo kuti ha basi mukafuna kupanga za katangale musachitenso kukafunsa chilolezo kwa wina wake mudzikangomunjata munthu basi sitiliti mphamvu zimenezi takupatsani ayi koma tikudandaula ifeyo chiwerengero cha anthu ndi chochepa ndiye timati mutionjezere ayi ndithu anthu antchito nkulembedwanso ochuluka komabe chete chete amwene hayi koma kwathu kuno kafukufuku eh, ujeni eh, eh, kukufunika mabwalo a za milandu o- o- o- a- ochuluka ongoona za milandu yakatangale ndi ziphuphu basi komanso kusakazika kwa chuma chathu zimenezo ndi kuchitika ndithu mabwalo oona za milandu yakatangale kapena kusakazika kwa chuma ndi kukhazikitsidwa ndithu anthu nkusankhidwa kupita ku mabwalowo kuti akakhale oweruza kumeneko kulumbiritsidwa bwinobwino koma ah, amwene kuli zii kumadabwanotu koma ndiye ifeyono nkhani zake zimakhala bwanji kwenikweni pano nkhani zimene zayambika kumeneko ndi zoti ayi obwande eh ujeni nkhani zakatangale ndi zovuta kwabasi sizophweka ayi ndiyeno titanino tisiye mwina kapena kupanga za zimenezi kapena timangowamvere chisoni makosana amene ena ntchito zawo zidatha atatchulidwa kuti amapanga zakatangale koma mpakana pano nkhani zawo zikadakambidwabe sizinathe ayi. Pena pake dziko lathu ndilokondera achimwene. Ena maina awo anaipa kwabasi chifukwa choti akuwaganizira kuti ankapanga zakatangale. Ena pomwepo zikumatheka ndithu zawo zonse kubwezeredwanso akuti aah sitikuonapo bwino pankhani imeneyi yakatangaleyi ndiye basi tangoganiza kuti tiwabwezeretse tibwezeretse mtendere wawo. enatu pomwepo akuyendabe ndi mabelo m'thumba pena pake zinthu zathu tikumazikonza bwanji satana loko ndi tsiku limodzi lomwe sanadzapondeko ku bwalo lathu la zamilandu tingoti timangomutchula koma nkhani zenizeni zoti timupake nazo ndiye mpakana pano kuli zii koma pali anthu ochuluka amene goli likadali m'khosi mwawo pa nkhani za mkuluyu satana ndiye tipitirizebe kodi kapena ifeyo bwantasafe ndife akuchikamwa koma tisaname ya a aya ayi mamafiya aku Nyasaland ndendende aja tinkaonera mmafilimu akalekale aja achimwene mafiya versus ninja ase barman eh, upezeka ndi madzi amandimu Ah, pakhosi pakulakasa amwene A- a- aja adapita ku maembasi kalekale aja mu nthawi ya mtambo mtambo Chonde mabwana, alipilireni munthu uja adanyamulira katundu uja. Akwanitse kulandira katundu wawo chonde. Sizoona ayi. Tikuzunzatu zinthu za moyo. Dzaka mpakana zitatu anthu asanapezebe katundu wawo? Ayi, ayi. Ndatha ine wanu kuno kumudzi ku Malawi.